dzina langa ndi judith phunoma kaputa udindo wanu cheya wa amayi tigwirane manja lufaneti 2 oho lufaneti Oho.
Eh. mbiri yathu tinayamba pa 4 april 2021 ndoti pofika siku la lero takhala zaka 4 eh.
Chinachitika nchani?
anthu ataona mavuto amene timakumana nawo tikagweredwa maliro tinaona kuti azimayi tigwirane manja tizikathandizana ngati kakumanda kachakudya nchifukwa chake tinapanga gulu limeneli Eh. zinatengera amayi a kwa lufaneti kuona mavuto amene amayi anzawo kapena maanja amakumana nawo akakhala ndi mavuto linayamba ngati maliro nkulirana kapena basi munangoti gulu gulu la maliro nkulirana maliro nkulirana chabwino ndiyeno kuliyamba gulu limeneli mwaliyamba munali anthu angati ndipo chitsogolo chake chinayamba bwanji kuti mpakana pano tione unyinji wa amayi onsewa mu gulu limeneli? Gulu limeneli linayamba ndi amayi ochepa, azimayi 10. Koma anthu ataona zimene zikuchitika ndi chithandizo chimene chimachitika, pofika tsiku la lero, tilipo azimayi 80 amene akuchita izi.
Sangalasatu akuti ataona kuti gulu lawo likukula amemekanso kuti akulise zochitikachitika za gulu limeneli pochoka ndithu kuphikirana kumaliro, kuonerana odwala komanso azigwira ntchito zina zachifundo kudera kwawo ngakhalenso ndithu boma lonse la Mulanje. Nde kumafunanso kudziwa mayi wanga kuti nde ntchito za gulu limeneli mumazigawa motani, mumaziyendetsa motani? Ntchito za gulu limeneli tikuyenera kuti monga azimayi timakhala tikuthandizirana ndithu timakumana pa wiki kamodzi pa wiki kamodzi pamenepo timakhala tikukambirana za maliro nkuliranazo komanso za chifundo tiziyendetsa motani ndipo mu nthawi ya timakwanisa ndithu kugwiritsa ntchito imeneyi chabwino Eh. ndiyetu amene akutionera apa nkumadabwa kuti akuti kwa lufaneti kumulanje ndi kuti kumeneko
kumene kuku ndi kwa T/A Nthiramanja eh ndi dera kapena mudzi oti lufaneti mudzi dzina lake ndi lufaneti koma madera ndithu anthu akuchokera madera osiyanasiyana chifukwa cha zintchito zimene zikuchitika kwa lufanetiko eh anthu amene tine nawo amayi amgulu muno sakuchokera kwa lufaneti kokhayi koma ataona zimene zikuchitika kwa lufanetiko alowa nawo eyetu chabwino tiyamikire ndiye kusonyeza kuti amayi adera lina atha ndithu kubu- kubwera nawo kuti azagwire ntchito zachifundo ndipo zimenezo zikuloledwa gulu kwambiri limeneli la lufaneti kwambiri chiyambireni mukuona kuti zipambano zomwe mwachita mu gulu limeneli ndi ziti zomwe mukakhala nokha kumati iyayi amayi ndithu ngati gulu ntchito iyi ya chifundoyi tikuyamba ndithu tikuona kuti mmene tabwera kuno timangoziyerekeza kuti mwina sizingatheke koma taona ndithu kuti takwaniritsa kufika tsiku la lero moti ineyo ndikusangalala kwambiri chifukwa zinthu tinangoziyerekeza koma lero zatheka eh nde ndi mavuto atinso omwe mwina mumakumana nawo osayiwala atu kapena osalephera paja azimayi mukakambirana koma mukamachoka "Eh, iye ujatu amatitu Eh, ndi mavuto ati amene mukukumana nawo mugulu lanu mavuto sangalephere vuto loyamba ndi nkhani ya zachuma kuti ngati limodzi limodzi limene tapanga ndi zimene tabweresa izi tachotsa m'matumba mwathu Chabwino. zimene zikuoneka kuti ndi mavuto ndithu komanso mavuto amene mukukamba oti kuyankhula azimayi sizilepherayi ndiye kukomiti kwathuko Tinasankhanso ena amene timayang'ana amene amaona za discipline kumeneko. Ngati anthu asemphana, timafikira amenewo kuti atithandizire. Yeah, iyi nkhanitu yokondweretsa yomwe ikuchitika kuno ku chipatala cha boma ku Mulanje pamene ndithu mwabweretsa katundu amene tikumuona pano kukamba za ufa, ndiwo, sopo, mafuta ndi. pa inu ngati atcheya poonesa ndithu chikondwelero chanu tisanapitilire ndi program timve nyimbo yanji nyimbo imene ndimayikonda ndi nyimbo ya maza gospel zomwezi Eh, yoyimirira gulu yoyimirira Eh, gulu akuti mukayitchula gulu lonse limve kukoma kuti oh yes funa nyimbo mundiyikire nyimbo ya Miracle Chinga ya amayi thamanga

Ameneyo ndithu ndi miracle chinga akuti amayi thamanga tisamangokamba zinthuzi kumathamangadi tagwira mawutu lero ife kuchokera kwa amayi akwa Lufaneti ndikuthokozeni Atcheya dzina lija? Judith Pondoma Kaputa. Chabwino ziko zikomo iyayi tikupitirira ndi program yathu ya amayi tingathe pano pa Mzati TV panonso tiyitane ndithu asekilitali amene ndithu akuonekanso kuti akuthamanga akuchita machawi ndi nkhani za ma communication ndi zolembera gululi ndi zina zambiri tichezenso ndithu ndi asekilitali a gulu lino mwaswera bwanji ndaswera bwino kaya inu taswera zikomo hey, kubebetsa suti kwa suti
okay Yeah. awuzenitu amene akutionera pano dzina lija Dzina langa ndine Catherine Pindani ndachokera kwa Lufaneti 2 chabwino T/A Nthiramanja boma la Mulanje yeah.
atcheyatu atipatsa ndithu dongosolo lonse mmene gulu lanu likuchitira mmene linayambira zomwe likufuna kuchita inuyo nde timafunanso mutiuze za dongosolo lomwe likuchitika lero kuno ku mulanje district hospital Dongosolo likuchitika kuno ndi lodzachezera azimayi anzathu odwala amene akulephera kugwira ntchito kunjako kumathandiza mabanja awo tayendera kuti tiwapatse zimene ifeyo tatolera ngati tiwathandizire ya nde tabweretsa katundu oti azimayi amenewo mwina masiku awiri okha akhale ata- akusuntha chifukwatu ukakhala kuchipatala kumadwala palibe chimene chimayenda chilichonse chimayima
Eti. mwasankha kuyendera amayi anzanu eti panopa tikuyendera amayi anzathu kaye koma ulendo ulipobe tizapanganso wa kwa azibambo kwa ana ulendo ulipo lingaliro lobwera kunoko munaliyamba liti kukonzekera munayambira liti lingaliro linabwera chaka chatha mwezi wa december koma kukonzekera tinayamba january chaka chinochi cha 2025 ndiye katundu yense amene wabwera kuno komanso ndithu taona galimoto zikuluzikulu zimene zatibweretsa kuno sizamaseweratu zimenezo zonsezi zatitengera ndalama zingati ndalama imene taononga kuyambira transport katundu zonse zikukwana 1 million 150 kwacha 50 Million? yes miliyoni yayi zamphamvu amayi tingathete kwambiri muli ndi atreasure e, tili nawo atreasure ayi tiyamike ndiye nchifukwa yani munasankha chipatala cha boma cha mulanje ya chifukwa chonena kuti ukamakonza pakhomo ukamasesa nyumba umayamba nyumba mwako kaye nde ifeyo ndife timachokera ku mulanje tinaonanso kuti tipite kaye ku mulanje kodi tingakwanitse ndiye taona kuti takwanitsa nde takonzanso tikama ulendo ukamapita tizituluka kupita zipata zina ngati ku Thyolo kaya ku Queens tasankha zipata zikuluzikulu zokha zokha oho yeah. chabwino nde kupatula zimene zachitika lero masomphenya anu ena ndi otani masomphenya athu alipo ochuluka timakhumbanso tikaonera anthu akundende okay azibambo azimayi komanso timafuna timafunitsisa titamathandiza ana asukulu around makamaka kumene tili chifukwa ndi amene tingadziwe bwino pali ana ena oti amasiya sukulu chifukwa cha unifomu tili ndi lingaliro loti titamawagulira maunifomu ena amasekondari fizi kuvuta makamaka yoyendera tili ndi lingalironso tizawayendera komanso agogo mmakomo akuvutika timaganizanso kuti amene tizatumikira si okhawo pali anthu ena ali matenda amgonagona amenenso akuvutika tizayendera komanso chitetezo timachiika pa namba 1 Malawi muno nde timafunisisaso amene amayang'anira zitetezo titapita ku polisi kukafunsa kuti kodi anthu amene anyamata amatuma amathamanga thamanga aja amasowa chani amene aja tafikireso kuti mwina Malawi akhale wabwino yeah. ndiye pamenetu pali gulu pamakhala ndithu maganizo ochuluka amenenso nthawi zina amatha kuphwasula gulu inu Yes. mukugwiritsa ntchito ndondomeko zotani poliyika gulu limeneli mchimake taona ndithu mulipo anthu ochuluka almost 80 choyambirira timathokoza mulungu chifukwa chilichonse kuti chitheke ndi mulungu ngakhale ndili sekilitale pandekha sindingakwanitse ndiye poyamba tisanambe chonse timapemphera tikapemphera mulungu amatikomera mtima kugulu kwathu tili ndi buku la anthu olongolola amene alongolole timamulemba amapereka fine tero kuti mutipeze tili pagulu simungakhulupirenso kuti pali anthu 80 oho Mm. simungakhulu ndipo simungadziwenso lili bata lili bata Mmodzi- wolongolola mmalemba ngati ku sukulu yes timalemba amapereka chindapusa tikamaliza gulu lathu yeah, timalemba Okay. tifuna kuti tingopereka chance kuti aliyense azilongolola palibe chimene tingapange Tikupatseni chithunzithunzi kwa miyezi 6 ndalama imene tatolera ikuthamangira 800,000 ya anthu olongolola iyayi zochititsa chidwitu tikumva mmene anzathu akuchitira magulu awo amayi tisaziphwekese iyayi taonanitu anzathu akwa Alufaneti kwa Mthiramanja ku Mulanje zomwe akuchita inunso amayi dziwani kuti mungathe tipitirire kucheza nanu motere Munaika nambala kuti gulu lathu likulekezera apa kapena anthu akhoza kumabwerabe? Apapa nambala sitinaike koma chifukwa cha mapulogalamu anu am- mapulogalamu athu amene tabweretsa tikulemba anthu komaliza tilemba mande likubwerali tikalembano figa imene tingakhale nawo basi imene kuti yakwanira
kulembedwa alufaneti 2 1 ili kuti 1 iliponso imapanga koma dzina oho ya talembanso Alufaneti 2 chifukwa gululo timakumananso mwa Alufaneti 2 ndiye anali ngati mapu ona kuti midzi ina chifukwa apapa tapanga kava ndi ma T/A 4 ya muli T/A Juma T/A Nkanda T/A Mthiramanja komanso T/A Chikumbu midzi yosiyanasiyana koma timapangira mwa Alufaneti 2 that's why talemba tsopano Alufaneti 2. Alufaneti 2 yo ndi ngati dera eni yes mapu mhm, kuti anthu asavutike tiyamike eetu ndiye popitiriratu ndi programu yathu ya amayi tingathe tikungokamba kuti katundu katundu koma sitinamuone apapa asekitali titaonatu katundu amene mwabweresa okay. eya tizikamba tikudziwa ndikuti oye sopo tabweresa sopo uh -huh. patient aliyense azilandira muwiri uh -huh. ya yeah. nde tabweresaso soya pieces patient aliyense azilandiranso muwiri uh -huh. nde tabweresa ufa ndi 1 and a half kgs wina aliyense wina aliyense uh -huh. nde tili ndi mchere half kg okay komanso shuga amene ali half kg okay Right. ayi tiyamike taonatu ndithu kuti ndi zenizeni zochitika nde pamene ndithu tikufika ndithu kumapeto kwa mchezo wathu uno ndi inu ndi ine mawu anu angakhale otani mawu anga ndonena kuti azimayi tikamakhala tisamaziyang'anire pansi azimayi ambiri ali pa mabanja titha kumakhala kuti ndife azimayi koma tikumbukire mabanja amakhoza kutha even abambo amatha kumwalira ndiye timalimbikisana azimayi kuti tizitha kumatakataka mmene anenera acheya kuti azimayi azithamanga Eh, cholinga choti soda tisamapemphe kwa abambo tizikhala tizipangira tokha komanso ndimangofuna ndiyamikire azimayi anzanga tinangochiyerekeza lero tachikwanirisa mulungu atiyankha ndiye mawu anga omaliza ndonena kuti mgwirizano umene uliko ndipempha azimayi anzanga tiupitirize komanso ena amene sali mugulu achimve mumtima kuti kuthandiza kuthandizana tili moyo nzoposa kumuthandiza munthu atamwalira zikomo iyayi uthengatu umenewo azimva adzimvera okha azimayi kuti athokozedwa eti ndiye kuti zidzakhalenso bwino mudzakhalenso limodzi nonse mwaunyinji ku zochitika zina yes chifukwa ena amati iya ine sindinapite ku Mulanje ndi ulendo unapite ena amene ajomba chifukwa alipotu ena ajombatu eh, alipo ena ajomba pa zifukwa zina tinali ndi maliro bwezi tabwera nthawi yabwino koma titakonzekera dzulo usiku 11 o'clock tikulandira kuti nzathu wina wake waluza mwana wake ndipo poti timathandizana tinaona kuti tikambe kutumikira kumaliroko moti apapa tichokera kumaliro kena kumabwera kunoko nde ngati anthu ena ajomba pali zifukwa zokwanira ndithu koma kwathuku munthu ukajomba Umaperekanso fine. Chabwino.
Yeah. Tiyamike kwambiri makanso chifukwa cholimbikitsa amayi anzanu kuti inu nonse mukhale mwina ndi zochita kuopa kunena kuti nthawi zonse tsiku la kugulu abambo ndigawireni ndalama ndikapereke kugulu nde mwanena tonse ali m'mabanja ambiri ena mwina enanso osali m'mabanja komano mukulimbikitsa wina aliyense ndithu kukhala odzidalira pa chuma zikomo kwambiri uthenga umenewusotu ndekuti kwa amayi enanso amene akutionera chimodzimodzi Yeah, akungoyenera kuti atengere chitsanzo pa ifeyo. Palibe munthu ochita bwino apapa. tonse ndife ovutika koma timakwanitsa kuzitumikira tokha kumathandizananso ndi azibambo chabwino yeah.
tiyamike kwambiri tonse ndi ochita bwino chifukwa tayima pano sitili mkati mwere yes zikomo kwambiri takunyadirani zikomo yeah. iyayi apanso tu ndi pamtsiriziro koma mwina tichitenso ulemu kucheza ndithu kumapetopeto ndi akodineta amene akuyang'anira gulu limeneli takulandirani mwaswera bwanji ndaswera kani mwaswera bwa taswera zikomo kwambiri mwina ah, angokudziwani amene akutionera dzina lanu komanso ndithu udindo uja kungousimikizira chabwino ndine ringo star mulowe ndine coordinator wa gulu limeneli amayi tigwirane manja ndithudi iyayi kwa inu mafunso ndithu ndochepa kwenikweni kungokhala ndi chidwi kuti ah, ntchito yanu kwambiri ku gulu limeneli mukugwira motani ngati ndithu ngati patron kapena titi amene mukuwonekera zonse zochitika mgulu limeneli Ah, ntchito yanga iwoneke yochepa koma ndi yayikulu ntchito ya ine ndikulumikiza gulu limeneli ndi mabungwe ena kuti amayiwa azipeza ndalama choncho ikuoneka yochepa monga mwanenera koma ndi yayikulu chifukwa chakuti ndikuyenera kuyenda kukapeza bungwe limene lingathe kutsegula khomo lake kuti amayiwa athandizidwe mwachitsanzo pano tikukamba ndi a agikomu amene zili mu pipeline kuti atha kutithandiza ndi ndalama yochulukirapo ngati grant cholinga cha ndalama imeneyo amayiwa tinaona kuti kuti apeze mwayi woti ndalama azisonkherana ngati mmene akuchitira pena zimavuta choncho tinalingalira kuti ah, titapeza kuti mwina tili ndi chochita kuti amayiwa namagwira ntchito ime- ngati imeneyo kumapeto kwa ntchito kumatuluka phindu phindu limenelo lithe kuthandizira magulu osiyanasiyana ngati amasiye kapena amayi ena amene sali pa banja kuti anasiyidwa mwina ba- bambo akwawo anamwalira akuzunzika ndi ana komanso sipokhapo kufikira ngakhale ana amene ali kusukulu oti akusowa owalipirira eya ntchito imene tikupanga timene komanso kuwalangizako amayiwa kuti kuti zichite bwino ndalama imene tikum- amasonkha tipite nayo ku banki tizikasunga tinatsekula akaunti eya ndi ntchito zina zimene ndikugwira ndithudi ndiye munayipepusa tu mukuti iyayi si ntchito yayikulu koma ni ntchito yayikulu ndithu chifukwa timaona mafigas amene amatchulidwa apa kuti ndi amene atumikira ni ndalama zambiri ndiye nkumakhala ndi chidwi kuti ndiye ngati gululo akuzipanga maneji bwanji zimenezo anthu ali ndi akaunti komanso pokhala gulu mwina akugwiritsa ntchito bwanji gulu lawo kuti mwina apeze mathandizo osiyanasiyana tachita chidwi mwakamba za agicom ndiye kuti mwina sanakaganizako komano taona kuti ndi zapamwamba zimene mukuchita ndiye pokhala azimayi ah, omwe mwina ndi ochuluka inonso mudziwa bwino kuti pena pake be azimayi maganizo wina abwereze abwereze zimakhabe zovutirapo mukuwalunzanitsa bwanji komanso kuti chomwe chachitika chayerekezedwa chizichitika ndithu. zikomo kwambiri amayiwa amakumana kawiri pa mwezi Ku- akamakumana pamakhala mfundo zimene amanga timaonetsetsa kuti mfundo zimene zija asekeletale azilembe pozilembera mfundo zimene zoti zitha kutsatiridwa bwino ndipo zika- tikazitsatira timaona kuti ta- tikuchita zazikulu ndi chifukwa chake tapezeka tili kuno kuchipatala chifukwa chakuti zimalembedwa ndikumatsatira ngakhale opereka ndalama amapereka zimenezija zimathandiza kuti gulu lathu lipite patsogolo chifukwa chakusunga kwa marekodi umene akuchita asekeletale mothandizana ndi a treasurer komanso amayiwa mukuwaona kuti ena ndi akulu kwambiri ena achichepere ena okulirapo pang'ono koma onsewo amagwira ntchito ngati munthu mmodzi Chabwino. saoneka kuti awa ndi akulu kwambiri kapena awa ndi ang'ono kwambiri amagwirizana chifukwa chakuti ti- ndi malamulo amene tinapanga kuti aliyense azitsatira ndi chifukwa chake ngakhale maliro akachitika amabwera onse mu- mungachitiremo atavala uniform yawo kudzathandizira pa zovutazo komanso ngakhale ma function ena amene timakhala nawo mwachitsanzo tinakaonetsera- tinakaonekera kwa a TA Nthiramanja ngati gogo chalo wa dera limene ife tili kumeneko anatilimbikitsa kuti atipatsa munda chifukwa chokopeka ndi zimene tikuchita kuti ah tikupatsani munda muzilima sino azimayiwa paokha ndi oti atha kulima munda amene alilimu komanso ngakhale kugwiritsa ntchito ndalama zimene amasonkha popeza amachokera mutali Sizingathe kuti aliyense akapezeke kumunda m'mamawa tayerekeza ngati 7 o'clock chifukwa kuti ena ochokera mwina kwa Losa ndiye ndi povuta koma ndi ndalama imene tingakhale nayo munda titha kulima bwino lomwe ndi chifukwa chake ndimanena za agicom zimene tifuna kuchita pakali pano tifuna kuweta mbuzi komanso kuweta nkhuku ndipo zimenezi pamene tinapita ku agriculture ku Thuchila EPA azilandira ndi manja awiri moti lachiwiri likubwerali tikhala tili kumeneko kukapanga ndondomeko yonse yolemba ndi cholinga kuti tikalemba zimenezozo zivomerezeke zipite ku Lilongwe kuti atipatse grant ndithudi zopatsa chidwi kwambiri ndi zitatero ndithu ntchito kumayenda choncho mukutha kuliona gulu limeneli likuoneka bwanji mu zaka mwina ziwiri zitatu zisanu zikubwerazi Ah, gulu ilili silikhala chimodzimodzi Eh, masomphenya amene tili nawo gulu ili lifuna likhale lopambana ngati nkotheka tidzakuitanani muzabwere tabwerani muone zimene tikuchita kuno koma tili nawo masomphenya kuti makola ti- tikhale ndi madera awiri amene tayerekeza kuti titha kukhala ndi makola ankhuku komanso ambuzi choncho azimayiwo azikhalamo aziweta ziweto zimenezi mopikisana cholinga ndi choti mbali yawoyo azichita bwino, ajanso azichita bwino. Chifukwa cha mpikisano umene azichita mu kawetedwe, tizipezeka kuti tipeza phindu lambiri chifukwa mbuzi zimene tiziweta zizikhala tanena kuti tagwirizana kuti tizisankha mbuzi zimene zimayikira ana awiri kapena atatu. Eya, ndi cholinga kuti ziziswana msanga ndi kugulitsa nkumapezanso ndalama mofulumira. Tiyamike kwambiri. Zikomo kwambiri. Akumbusenitu amene akutionera dzina lija. Ine ndine Ringo Star Mulowe amene ndili coordinator wa gulu limeneli. Zikomo kwambiri.
Zikomo.
Eyatu pamenepa ndiye mpamtsiriziro penipeni pa programu yathu ya amayi tingathe yomwe lero inatitengera kuno ku chipatala cha boma cha mulanje komwe anzathu a Lufanet 2 ku mulanje akudzapereka ndithu thandizo la katundu osiyanasiyana mu chipinda cha amayi. Tamvatu zambiri zochititsa chidwi mu program imeneyi mmene amasungira ndalama, mmene amasungira bata komanso angakhale masomphenya awo amtsogolo amene ali nawo kuti gulu limeneli lipite patsogolo. Ndiye nkutheka mmakhala mukudzikayikira kumadzionera pansi tiyeni titengere chitsanzo cha anzathu amenewa a kwa Lufanet 2 ku Mulanje omwe achita ndithu zamphamvu zimenezi. Ineyotu ndiyamike kwambiri kuti munali pamenepo ah, kuonera program imeneyi ya Amayi Tingathe. Dzina langa ndi Rachel Joshua, malo mwa mnzanga Martha Samuel. Mwakoma nonse.